an nisɔndiyalen bɛ aw bɛn ɲɔgɔnya bi tuguni ka taa n'an ka lesɔn tɔ ye an ye lesɔn min daminɛ n'a bɛ f'o ma ko polite expression les expressions de politesse hein? kumaden minnu n'i b'a fɔ ka bonya ni bonya ye k'i ɲɛsin mɔgɔ dɔ ma ka fɛn dɔ ɲini mɔgɔ dɔ bolo walima o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw a bɛ f'o ma ko les expressions de politesse an y'a f'i ye n ko angilɛkan na ninnu nafa ka bon kosɛbɛ k'a sababuya kɛ angilɛw bɛ baara kɛ n'a ye u ka journée kɔnɔ waati bɛɛ c'est-à-dire u ka journée quotidienne kɔnɔ la conversation quotidienne n'o y'u ka don barow ye u ka kumaɲɔgɔnya bɛɛ i b'a sɔrɔ la u bɛ baara kɛ ni nin kuma ninnu ye nin kumaden ninnu ye an ye kumaden saba ɲɔgɔnna f'i ɲɛna la yala i hakili b'o kumaden ninnu na a bɛ fɔ cogo di angilɛ la ko hakɛ to

where is the school and so on o n'a ɲɔgɔnnaw o tɛ voilà an ko please ale ye kumaden min ye ale bɛ traduit français la s'il vous plaît ou bien s'il te plaît i bɛ se k'ale bila kuma ɲɛ ma komi i bɛ se k'a bila kuma laban na fana an ye kumaden wɛrɛ d'i ma fana mun ye jumɛn ye o fana ye hakɛ to ye ale bɛ fɔ ka caya o ye excuse me excuse me n'o ye hakɛ to an ko ale bɛ fɔ kuma daminɛ na ka caya excuse me where is your pen hakɛ to e ka bigi bɛ min ou bien hakɛ to i ka nin fɛn in di yan excuse me give me your red pen y'a ye o n'a ɲɔgɔnna hakɛ to i ka bigi bilenman di yan tuma bɛɛ n'i bɛ adresse mɔgɔ la a kɛla i bɛna fɛn minɛ a bolo walima i bɛna fɛn ɲininkali k'a la i ka nin kumaden fila dɔ la kelen fɔ O kɔfɛ an y'a f'i ɲɛna ko i kan ka mɔgɔ fana a bonyamasegin k'a ye n'a ye ko dɔ k'i ye i k'a fɔ ko i ni ce i ni ce kosɛbɛ o ye merci beaucoup ou bien merci voilà i kan ka nin kumaden fila dɔn i ni ce i ni ce kosɛbɛ walima i ni ce an k'o bɛ fɔ cogo di angilɛ la e hakili b'a la o tɛ voilà thank you very much thank you very much ou bien thank you ou bien thanks ok i ye nin saba dɔ la kelen fɔ i ye a tigi bonya i ye bonyamasegin k'a ye i y'a fo a ka kɛta la maintenant an bɛ taa n'an ka walanda ye an ye mun f'i ɲɛna n ko ni mɔgɔ dɔ y'a f'i ɲɛna ko thank you very much e kan ka jaabi cogo di i n'a fɔ français la ni dɔ ko merci beaucoup est-ce que e fana kan k'a fɔ merci wa ayi n'i y'a fɔ ten an b'a faamuya i n'a fɔ u b'an ka ɲɛnamaya la ka caya anw fɛ mali la yan dɛ mais i b'a sɔrɔ la fɔcogoya ɲuman b'a la mun tɛ nin ni mɔgɔ ko i ma merci i b'a fɔ ko de rien ou bien pas de quoi ou bien o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ok voilà maintenant ni mɔgɔ ko i ma thank you bi an bɛna wuli expression naaninan kumaden sabanan

hein, o tɛ foli ko ye donc nin kumaden fila kan'u ɲagami angilɛkan na i bɛ kuma dɔw sɔrɔ u fɔcogo ye kelen nka u kɔrɔ tɛ kelen you are welcome o kɔrɔ ye ko de rien pas de quoi mais n'i ko welcome to o ye bienvenue à i bisimila ok très bien kumaden wɛrɛ bɛ yen min fana nafa ka bon kosɛbɛ ni anglais bɛ baara kɛ n'a ye o ye ni i ye mɔgɔ dɔ madimi i ye fɛn dɔ kɛ mɔgɔ dɔ la min man ɲi i bɛ yafa ɲini a fɛ walima i ye mɔgɔ dɔ ye a bɛ lahala dɔ kɔnɔ i bɛ i b'a i bɛ a dɛmɛ a ka dimi na i b'a dɛmɛ a ka degun na i b'a fɔ cogo di je suis désolé désolé oh désolé han n jalakira walima n farala i ka dimi na i ye mɔgɔ dɔ ye a man kɛnɛ i b'a fɔ e désolé hakɛ to i ma fɛn k'a la nka i bɛ k'a hinɛ minɛ walima i tɛmɛtɔ gosira mɔgɔ dɔ sen na a désolé je suis désolé hakɛ to pardon y'a ye donc angilɛw b'a fɔ ko sorry sorry Kana fɔ ko sori dɛ i b'a sama dɔɔnin sorry sorry ça veut dire désolé sorry hein i b'i da fɛn n'a ye dɔɔnin angilɛw fɛ kuma teliman de ka ɲi ani ka kuma fana fɔ ni eh, voilà sɔgɔbɛli ye dɔɔnin quoi kana fɔ ko sori non o ye mɔgɔ tɔgɔ ye sorry sorry I'm sorry I am sorry a fɔ n nɔfɛ

fɔ cogoya wɛrɛ fana bɛ fɔ no worries no worries no worries ne t'en fais pas ne t'en fais pas kana jɔrɔ o la ne t'inquiète pas kana i yɛrɛ degun ne kama y'a ye i gosi i gosira mɔgɔ dɔ la mɔgɔ dɔ ka fɛn tiɲɛna i bolo walima i ye mɔgɔ dɔ ye a man kɛnɛ walima a ka fɛn dɔ tiɲɛna ninnu bɛɛ ye degunkow de ye i bɛ a dɛmɛ a ka degun na walima i bɛ hakɛ ɲini a fɛ i b'a fɔ i'm sorry

ni mɔgɔ ko i ma I'm sorry I'm sorry i b'a fɔ don't worry no worries donc ninnu ye kumadenw ye n'u bɛ tugu an ka kumaden tɛmɛnenw na an ka leçon seegin na o tɔ de don polite expression ni an tila leçon nin bɛɛ la an bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mais kumaden ninnu an b'a fɛ k'a ta dɔɔni dɔɔni a kana caya i ma